unu maara na anyị bụ ndị Igbo ma ka esi anabata ndị ọbịa nke ọma ọjị nwere ike ịkọ mmadụ na be ya mgbe o nwere onye ọbịa ya mere ndị Igbo ji wee kwuo okwu a wee sị akọla m ọnụ ọjị a na-ekwu okwu a mgbe onye ọbịa bịara ma o nweghị ihe onye ọ bịara na be ya bupụtara ya
nwaada akụnna ya jinja eke nna kekwanụ nwoke ọma ọ dị mma nnọọ nke a ị sị ka i cheta m taa ka anyị wee jee n'ihe channel anyị Hey, A sị na ka m nke a bịa. bụ anya gị

awụzi m onye ọbịa ọ ya ka m ji chọrọnụ gị ọjị maka na mmiri so na ọjị a na-achọrọ ndị ọbịa n'Igbo ọ ga-amanụ mma anyị kwukwanụ maka ọjị na otu esi anabata ndị ọbịa ndị ọbịa ọ dị ezigbo mma maka i nee anya na ana Igbo emere m nyocha na wee fụ na ndị Igbo so na mba kachacha anabata ndị ọbịa ọfụma na Naịjirịa eziokwu eziokwu

ọkwa mmetụ ka nwanne ji ama nwanne ya ọkwa mmetụta mmetụta mmetụta ọkwa mmetụta jiri ego ego nwanne ọkwa mmetụta hei igbo bụ igbo igbo ndị nwe m na ndị m nwe onye biri ibe ya biri ndụ nwoke ndụ nwanyị ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna nke onye chiri ya zelu ma ndị na-echighị chaa chaa biko zelunu maka na ihe a na-eme adịọkwa n'ofele anyị niile bụ ndị igbo ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ na nke taata anyị ga-ewetara gị ụzọ dị iche iche anyị bụ ndị igbo si anabata onye ọbịa Ụdị nleta ndị Igbo na-eleta ndị ọbịa ha na-egosipụta ụdịrị onye ọbịa ahụ bụ nakwa ụdịrị mmemme a na-eme. N'ala Igbo niile gbaa gburugburu, ịchọrọ onye ọbịa ọjị na-egosipụta ihe na i ji obi ọcha gị na obi gị niile wee nabata onye ahụ dịka onye ọbịa. Ọ bụ anyị bụ ndị Igbo makarịsịrị ka esi anabata ndị ọbịa nke ọma. ama m na ị ma na mgbe mbụ onye ọbịa ọbụla bịakwutere onye igbo onye igbo ahụ na-egosi ya na ya ji obi ọcha ya niile wee nabata ya ọ na-egosi ya ka o si wee dobe ihu na ka o si wee na-emegharị ahụ n'imegharị ahụ ndị a nwere ike ịbụ ka o si wee kwee onye ọbịa ahụ n'aka ka o si wee nwee nnukwu obi aṅụrị n'ịnabata onye ọbịa ahụ n'ịmụrụ ya amụ n'ibi ya ọma nakwazi inye ya oche ka ọ nọdụ ọdụ ihe ndị a niile m kpọpụtara aha bụ ihe ndị na-apụtakarịsị ihe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke pụrụ oke iche ma na-atọkwa oke ụtọ eji mara anyị bụ ndị Igbo n'oge dị otu a ngwa ka ị chọchara onye ọbịa gị oche ha na-agakwa n'ihu n'ịjụkọrịta ọha ọha ezinụlọ ha dị iche iche ihe ọzọ na-esochi ya bụ ịchọrọ ọbịa gị ọjị biko ka m jụkene gị ị nụgo ebe a sị akọna m ọnụ ọjị kedu ihe nke a pụtara a na-ekwu okwu a mgbe onye ọbịa bịara ma o nweghị ihe onye ọ bịara na be ya bupụtara ya e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke omenala anyị bụ ndị Igbo nabatara anyị nwere ike iji wee chọọrọ mmadụ ọjị mgbe ọbụla anyị nwere ndị ọbịa Nke mbụ, nzu n'ala Igbo. Gị bụ nwaafọ Igbo na-ege m ntị, ị ma na nzu so na nnukwu ihe nke omenala anyị bụ ndị Igbo na-akwanyere ugwu nke ukwuu. Inye onye ọbịa gị nzu ka ọ tụọ n'ala ma ọ bụ kaa n'aka ya ma ọ bụ n'ụkwụ ya na-egosi na i ji obi ọcha gị niile wee nabata onye ahụ. nzu dị ọcha na-egosikwa ihe dị ọcha ihe ọzọ bụ mmanya hmm. ndị Igbo kwenyere na mmanya bụ nnukwu ihe ọzọ anyị nwere ike iji wee nabata onye ọbịa gosi ka obi aṅụrị si wee dị anyị ị nwere ike iji mmanya nkwụ mmanya ngwọ mmanya ọkụ ma ọ bụ mmanya ọtọ bịrịbịrị wee nabata onye ọbịa wee sị ya nnukwu nnọọ na mgbe gboo ọ bụ ụkwụ ka onye ọbụla ji eje ebe niile dị iche iche ebe ọbụla eji ụkwụ eje nke tere aka na-eme ka akpịrị kpọọ mmadụ nkụ onye ọbụla onye ọbịa bịara na be ya n'ala Igbo na-ebu ụzọ kunye ya mmiri ka o wee butuo akpịrị ya kpọrọ nkụ Ikunye onye ọbịa nke a mmiri na-egosi na i ji obi ọcha gị wee nabata ya. Mmiri nke a i kunyere ya ọ ga-eji wee sachaa ụkwụ ya ruru unyi ma ṅụkwaa ya wee butuo akpịrị ya. Ma n'oge ugbu a, onye ọbịa bịa na be gị, ọ bụrụ na o kweghị ịta ọjị, ọ chọghị ịṅụ mmanya, ị ga-arịọkwa onye ahụ ka i kutere ya mmiri. Nke a gosiri na i ji obi ọcha gị wee nabata onye ahụ. Dịka nwaafọ Igbo ọbụla nke ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ, ọ bụ ihe ọjọọ ịjụ ọjị, ịjụ mmanya maọbụ ịjụ naanị mmiri nkịtị dịka onye ọbịa. Ị ma na o nwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ i nwere ike iji wee nabata onye ọbịa ma ọ bụrụ na ọjị adịghị. Mkpụrụ osisi dịka ugoro, a na-akpọkwa ya akụ ilu. o nwere nke bụ aṅara ụfọdụ na-akpọ ya mkpụrụ ofe mmịmị ma ọ bụ mkpụrụ ose ọjị ihe ndị a bụ mkpụrụ osisi i nwere ike iji wee nabata onye ọbịa ndị igbo dị iche iche na-eji ọtụtụ nri nke eji mara ha bụ ndị igbo were eleta ndị ọbịa i nwere ike iji ihe dị ka achịcha akịdị ụgba ụkpaka ụkwa wee neta onye ọbịa gị n'ana Igbo na mgbe gboo a na-eji ihe dịka ego ayọ mana ọ bụ onye bụ nnukwu ọgaranya na-eji ego eneta ọbịa ya a naghị ebu ụzọ eche onye ọbịa ego n'ihu mana ana Igbo onye ọbịa bịachaa be ọgaranya wee chọọ ịna onye ọgaranya na-ewepụta ego wee sị ya ka m were nke a mere gị ọjị hei ama m na nke tata mere gị obi aṅụrị na nke tata tọrọ gị ụtọ na ọzọ aga m ewetara gị ihe dị omimi gbasara nke anyị bụ ndị Igbo kpọrọ ọjị Igbo ọjị Igbo anyị dị omimi anyị ga-eneba anya n'ọjị na omenanị Igbo na mgbe ọzọ sonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ social media handle anyị YouTube bụ ebe anyị nọ Instagram oho Facebook anyị nọ ebe anwa zitere anyị ozi na nke ndị oyibo kpọrọ comment section anyị ka anyị na gị wee na-anọrị ka anyị wee nwee ike ịmata ụdịrị nkata ị ga-achọ ka anyị na-akpa ka ọhịa nke taa dịka na enwe amaghị ya maka na anụ gbanaa taa echi bụ nta ma chetakwanụ ọ bịara be onye abịagbuna ya ka o wee na-ana ka mkpumkpu wee ghara ịkwa ya n'azụ gwazikwa ndị ogbe unu daalụkwanụ